them umene uli mzimu woyera nchifukwa chake mupeza anena kuti pa tsiku la pentekoste pamene mzimu woyera umabwera akuti it was like a mighty wind chiphokoso chachikulu ndipo chinabwera pa ndani pa wina aliyense mukakhala mukachisi ku holy of holies kumene mulungu amatsika amakhala kumene kuja chizindikiro choti mulungu ali kumalo kumene kuja chinali ngati kuti mmene amakhalira munthu akamapuma kuti kuma- kumamveka kupuma ku holy of holies like a wind komanso chisalu chija chimene chimapanga separate malo oyera ndi oyeretsetsa chimatuluka kulowa ngati ngati mmene amapangira munthu akamapuma zimasonyeza kuti god is present pamakhala sound That's why the same sound tikuipeza ku Acts 2. A mighty wind inabwera ndipo anabwera ngati malilime. Ndino mphepo imene imapanga separate barley ndi mzimu woyera. Nde barley harvest prophetically imatanthauza kutengedwa koyera mtima kumene atadzatengedwe masiku otsiriza. Lipenga lotsiriza likadzalira. Mapeto kwa mazunzo kwa zaka 7. ndipo tikuwapeza pa chapter 14 chomwecho revelation verse 17 mpakana verse 20 angelo adzakololanso ndipo akuti adzayika mopondera ndipo adzapondamo ndipo adzakhetsa chani magazi ndino imene ija ndikuona you cannot jump simungayambe kukolola a tirigu musanakolole barley simungayambe kukolola ma grapes musanakolole barley it's a protocol nde amene amanena kuti ayi oyera mtima onse adzatengedwa nthawi ya mazunzo you are jumping one step iye ali kumapeto you are jumping two steps god does not work like that tili limodzi haleluya pali zinthu zina zimafuna kuti munthu upange add just understand what the bible says Hallelujah. simple so pre-tribulation rapture kutengedwa koyera mtima before mazunzo ndi kokhako kumene kuli koyi- koona not post kapena mid that is very wrong according to scriptures tili limodzi hallelujah okay ah chizindikiro cha namba 2 zosindikira papachi

Tikawerenga Revelation chapter 11, I mean chapter 4, Revelation 4 verse 11, akuluakulu 24 akunena kuti mwayenera kulandira ulemu. Okay, you are worthy to receive the glory, the honor and the power. Pa zinthu zonse zimene anazipanga study

chifukwa zimati zikamba za moyo zinayi woyera woyera woyera ndi mulungu ndiye akuluakulu 24 amagwa pansi ndipo amalankhula monena kuti mitu yawo ili pansi muyenera kulandira ulemerero ulemu ndi mphamvu chifukwa mnalenga zonse ndipo zili chikhalire Nde only three things. Zimene adatati tafufuza anapeza kuti that's the only things that God can receive. Mupemphero la Ambuye kumapeto kwa pemphero la Ambuye the Lord's prayer. Yesu anazipanga include. So anamfunsa popemphera tiziti bwanji. Ndipo kumapeto kwa pempheroko akuti pakuti wanu ndi ufumu ndi ulemerero ndi mphamvu the kingdom the glory and the power kumapeto kwa chani kutanthauza kuti the only three things kingdom ikuyimirira malo mwa honor chifukwa sikungakhale sikungakhale kingdom ngati kulibe fumu so fumu ndimene imakhala mu kingdom and that king imakhala king ya ulemerero imalandira ulemerero chifukwa china chilichonse cha mu kingdom chimakhala cha fumu ndiye ngakhale yesu anazipanga include kutanthauza kuti cholinga chimene lipenga litadzalirire pa- pa- pa- lotsiriza chimene mulungu adzafune ndi the glory the honor and power zikakhala kuti mwa ifeyo zatani zakwanira so he will come back to take what belongs to him ndi zimene zili zake zili mwa ifeyo we are part of that tinazinyamula tidzatengedwa nawo kumodzi kupita kuti kupita kumwamba kumwambako potitanyamulidwa limodzi kupita kumwamba we will continue doing that giving him the glory the honor and the power I don't know ngati tili limodzi kaya okay let me define what is glory akamati ulemerero ndi chani Ulemerero according to definition ya ma seraphim. A seraphim ndi angelo amene ah, ntchito yawo is to praise God. Word yoti seraphim imatanthauza the burning ones. The burning. A seraphim ndi angelo okhawo amene nkhope zawo simungazione. chifukwa ndi, ndi moto waukulu. That's why pa Yesaya chapter 6 paja pa verse 2 akuti they covered their own faces, nkhope zawo anazipanga cover ndi mapazi awo, chifukwa seraph imatanthauza burning, ntchito yawo ndi kupanga burn. Okay, ngakhale kumwambako ntchito yawo ndi kupanga burn. nchifukwa chake poti yesaya pamene ankaona masomphenya amene aja anali pa dziko lapansi moto mmene one of the seraph anawugwiritsira ntchito popanga burn tchimo lake anautenga pa guwa lansembe ndipo anawika pakamwa pake tchimo lake natani linachoka so ntchito ya seraph amapanga burn timoteyo haleluya nde aserafi anapanga define glory ya mulungu tikawerenga pa vesi 3 anayankhula monena kuti woyera woyera woyera ndinu mulungu amene munalenga ah, munalenga zonse ndipo dziko lonse lapansi ladzadza ndi ulemerero wanu you created all things and the whole earth is full of your glory

ndipo amene aserafi amanena kuti dziko lonse ladzadza ndi ulemerero meaning china chilichonse chimene chili mdziko lapansi kaya ndi mitengo kaya ndi mapiri kaya ndi nyanja before zinali mu uzimu it was part of his holiness zinali maganizo a mulungu zitatuluka ndikukhala visible zinatchedwa glory chifukwa chake aserafi amanena kuti dziko lonse lapansi ladzadza ndi ulemerero kuponya mu dzenje limene ndi bottomless pit muja munachoka zinkhanira chapter 9 muja adzamponya mmene momo poyamba anaponya mwa mithenga yake tsopano adzakhala iye adzamponya mmene muja ndikutseka ya ndadzatsekapo makiyi adzaponya mthumba nde azidzagubuduzika basi mpaka na zaka 1000 koma osakhudza pansi nanga sindi bottomless ndilibe mathero nde mutu udzakhala ngati watani komanso adzakhala waukali kuopsa nde akadzamuponya mmene muja yesu khristu adzalamulira mbuzi uku nkhosa uku mateyu 25 mbuzi anthu ochimwa nkhosa anthu olungama nde adzayamba kulankhula nali ndi njala kumbuzi simunandidyetse wamaliseche simunandiveke mnyumba ya ndende simunabwere kudzandiona nde adzafunsa tinakuonani kuti adzayankha abale anga wochepa aja ma neighbors zimene mukapangira izo munandipangira ine nde amene aja wonsewa aja adzatengedwa ndikuti ndi kugehena akudzanja lamanja adzauzaso chimodzimodzi ndali mundende munabwera kudzandiona wamaliseche munandiveka komanso ah, ndalibe chakudya munandipatsa adzafunsa tinakuonani kuti adzayankha kuti wochepa pamene munapangirachi munandipangira ine ndi adzalamulira pamodzi ndi khristu zaka 1000 ndiyeno amene atadzabwere kuchoka kumwamba adzakhala kuti ali matupi auzimu sadzakwatira kapena kukwatiwa koma amene tidzapeze pa dziko lapansi azidzakwatira ndi kukwatiwa but nature will be restored ngati mmene inalili nthawi ya adamu ndi eva kunalibe matenda kunalibe maliro this time maliro adzakhalako koma amene atadzafe kudzakhala kuti adzatchedwa kuti ndi wotembereredwa because of sin chifukwa munthu adza- adza- idzakhala choice kuti asankhe kuti ndifuna ndipembedze mesiya kapena iyayi so yesu khristu adzakhazikitsa mpando wake wachifumu live in jerusalem pamene maiko onse azidzapita kukampembedza ku yerusalemu for 1000 years ndipo oyera mtima aja azidzalalikira uthenga pena paliponse sazidzalipiranso transport aa ukangofuna kunyamuka kupita kwina within a second you are there maripoti tizikapereka kwa ndani kwa yesu khristu ku yerusalemu koma anthu adzakhala ndi chisankho chopembedza mulungu kapena iyayi nanga si pano ah, ah, excuse imene anthu amapereka kunena kuti ayi kunali matenda kunali mavuto kunali usiwa kunali ah, imfa that's why timakanika but this time zonse zija adzazichotsa but still more anthu wena sadzampembedza mesiya yet matenda kulibe usiwa kulibe zowawa kulibe koma anthu wena adzapangabe chisankho chomkana yesu chifukwa kupemphera ndi chisankho it's your decision mulungu sapanga force it's your decision So you are free to decide whatever you want. But judgment is coming. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndiye after zaka 1000 zikadzadutsa mpamene tsopano satana uja adzammasula akadzammasula adzakhala ngati wazungulika komanso wakalipa ndi adzasonkhanitsa anthu onse amene sana sanapange chisankho chompembedza yesu ndipo akuti adzasu- adzazungulira yerusalemu ndipo anthu ake kuchuluka kwake ngati mchenga wa kunyanja ndani amene angawerenge mchenga wa kunyanja anthu adzakhala wochuluka ndiye chifukwa chonena kuti nature nature will be restored that's why kuberekana anthu adzaberekana kwambiri population idzakhala yochuluka chifukwa imfa idzakhala kuti atani yaletsedwa so population will be very high ndiye cholinga chake adzafuna kuti amenye nkhondo kulimbana ndi khristu komanso ndi mulungu wakumwamba ndiye mulungu adzatsitsa moto uchoka kumwamba revelation chapter 20 kuchoka kumwamba from verse 10 up to 15 ndipo kuti moto uja udzanyeketsa wonse anthu aja instantly koma lucifer yekha adzamugwira ndi kumponya ku gehena kumene kuli mneneri wonyenga ndi antichrist pamodzi adzakhala kwa anthu angati atatu nde adzatsekako kenako chiweruzo chotsiriza the last judgment ya iwo amene ndi ochimwa adzadzuka m'manda mwawo nde akadzadzuka mabuku adzatani adzatsekulidwa zija ndinakamba zija adzadzuka ndi ulemerero koma wakanthawi chifukwa a- adzayima pamaso pa ndani pa mfumu you remember yesu anakamba mawu onena kuti pafanizo limene anapereka za matalente kuti amene anampatsa talente limodzi anakakumbira pansi ndipo ana atabwera ananena kuti ine chifukwa ndinakuopani inuyo mumakolola kumene simunatani simunadzale kuti munthu iwe anakuuza ndani kuti ndimakolola kumene sindinadzale nde akuti anamulanda ndiye kumapetoko yesu akunena kuti ngakhale kanthu kamene kakuoneka ngati kuti munthu ali nako kadzalandidwa kwa iye ndi kupatsidwa kwa iye amene ali nazo zochuluka. Kutanthauza kuti the only glory, kanthu kokhako kamodzi kamene adzakhale nako anthu ochimwa will be taken away from them. So they will become ugly. Ndikupita ku Gehena. Ndiye aliyense one by one. Adzaweruzidwa kulingana ndi zimene zinalembedwa m'buku. Ndipo wonse Hade, imfa, ndi nyanja zidzatengedwa ndikuponyedwa ku Gehena. Ndiye akamati Hade, imfa, ndi nyanja ndi malo amene munthu wochimwa akamwalira amapita. Haleluya! Ndiye zonsezo zidzatengedwa ndikuponyedwa ku Gehena, ndipo kumene kudzakhala kulira ndi kuphwanya mano. So chapter 22 pamene Mulungu akadzawerenga zonse akadzalenga zatsopano, Kumwamba, chapter 21 and chapter 22, walenga zatsopano, dziko la, la kumwamba latsopano, dziko lapansi latsopano, Yerusalemu watsopano adzatsika kuchoka kumwamba ndi kubwera pa dziko lapansi, and the earth will become the headquarters of God. But it will be not this earth. Mapiri adzachotsedwa, nyanja idzachotsedwa, mitengo, everything will become new. And New Jerusalem will come from heaven kudzabwera pano pa dziko lapansi kumene kuli kukwaniritsidwa kwa msonkhano wa chani wa misasa
Hallelujah. Amen. Tabernacles nde misasa atonement kutetezera ndi trumpets malipenga sizinakwani sizinakwaniritsidwe chimene tikuyembekezera pano ndi msonkhano wa malipenga umene udzakwaniritsidwe lipenga lotsiriza limene ndi tekiya gedola in hebrew kapena shofar agada likadzalira, we shall leave this planet ndipo tidzapita kumwamba haleluya tiyeni tiimirire i know kunena kuti uh, unali ulendo wautali takambirana zochuluka kwambiri zimene ndili chikhulupirira kuti aliyense wamva um, Ambuye atithandize chifukwa this is prophetic. Prophetic teaching is very important more than the prophecies zimene aneneri amatinenera. Chifukwa zimene aneneri amatinenera zimakhala za person. Eh, mwina kulemera, eh, mwina kukuuza munthu amene anakulodza, zinthu za temporal. Okay, ndi zimene ngakhale sana na walolerapo kwambiri alipo ambiri aneneri onyenga amene they are doing the same thing koma ndi ochepa amene akulankhula zinthu zakutsogolo kumene anthu tikulokuta so prophetic teaching ndi imene ikusowekera kwambiri pakati pathu mipingo yambiri we don't have prophetic teaching Yes. so timuyamike mulungu kuti watha kutiyankhula ndipo zidakalipo zambiri sikuti zimatha ayi zamulungu ndi zambiri zimene zikubwera kutsogolo ndi zambiri sitingazimalize so we will keep on teaching prophetic teachings until jesus comes back ndipo ndikukhulupirira kuti ambuye yesu akhala akutivumbulitsira zambiri kufikira mpakana mpingo ngakhale iwo amene sali ready akhale ready kudzakumana ndi Khristu kuchapita mkwamba. Haleluya! Ndiye nthawi ino ndi yonena kuti tipemphere, aliyense apemphere kulingana ndi mmene walandirira uthenga. Tipemphere kunena kuti nthawi ikafika yoti msonkhano wa malipenga ukwaniritsidwe, tidzakhale kuti ife tili okonzeka. Komanso tipemphere kunena kuti nthawi imene ikafika, ngakhale azibale athu amene sanapangebe chisankho, amene mpovuta kuti lipenga adzalimve chifukwa sound imayenda pang'onopang'ono amene adzaimve that sound ndi amene ali close ndi khristu ndiye tipemphere kuti nawonso mulungu awathandize kuti asendere kufupi ndi mulungu kuti lipenga likadzalira nawonso adzalimve Ndipo tipemphere kuti Ambuye atithandize kuti tisachoke pamaso pa Mulungu chifukwa kuyamba sikuvuta koma kutsiriza. Chifukwa lipenga likadzalira ambiri adzakhala kuti asiya kupemphera ataya chikhulupiriro pa zifukwa zambiri zimene ali nazo. Haleluya.

amene ali ndi mphamvu mawu anu ali ndi mphamvu yomeretsa mawu anu yehova ali ndi mphamvu yotipanga reward mawu anu yehova ali ndi mphamvu yotipanga revive moyo wathu wauzimu mawu anu atate ali ndi mphamvu yovumbulutsa chinsinsi mawu anu ali nayo mphamvu yehova yosonyeza kuti ichi ndi cholakwika ndi choona mawu anu ali ndi mphamvu yotipanga redirect tikasochera timabwereranso mawu anu yehova ali ndi mphamvu yotikonzekeretsa ife timakhala okonzeka kukumana nanu Vomerezani kuti mphamvu yanu Yehova ikhale active mwa ife, chifukwa pamene mtadzabwere, pamene lipenga lotsiriza litadzalire, mudzabwera kudzatenga mphamvu yanu because it belongs to you. It is your power. It is your honor. And it is your glory. You will come back to take what belongs to you.

have mercy on us nthawi zina timadziona ngati tafikapo pamene mmationa kuti tikuperewera chifukwa ndinu ambuye amene mmadziwa za mkati mwa munthu mmadziwa malingaliro a munthu mmadziwa zobisika za munthu zimene ife timaona kunja koma inu mmaona mkati Mawu anu ali ngati gilasi limene munthu akaonapo amadzidziwa mmene alili. Ndi wodala amene lipenga likadzalira adzatembenuka, ndipo musavomereze kuti tidzakhala amodzi mwa iwo otsala, chifukwa amene tidzatsale zotsatira zake ndi zoyipa. zikomo atate chifukwa simunafune kuti tikhale osazindikira nchifukwa chake munatipatsa mawu anu Bible kuti tiziliwere- tiziliwerenga usiku ndi masana kuti tidziwe zimene zinalembedwa ambuye tikuyamikani chifukwa cha mphatso zimene munatipatsa zili pakati pathu zonsezo ntchito yake ndikozo- ndikonzekeretsa mpingo wanu kuti udzafike mu ufumu wanu Ambuye, ndikulengeza mu dzina la Yesu Khristu, nthenda ina iliyonse imene ili pakati pathu yakuuzimu ndi kuthupi komwe, ndikuyilamula kuti isamuke mu dzina la Yesu Khristu. Ambuye, ndikupemphera mawu anu amabweretsa mtendere pa moyo wa munthu, amabweretsa chilimbikitso. N'chifukwa chake pa verse 18 ya 1 Tesalonika chapter 4 Mawu anu akunena kuti, Chomwecho tilimbikitsane, we should comfort one another, ndi mawu awa. N'chifukwa chake Yehova ndikupemphera chilimbikitso pa wina aliyense amene anali pafupi kutaya chikhulupiriro, pa wina aliyense amene wadutsa m'nyengo zowawa, Ambuye, tikupemphera mu Dzina la Yesu Khristu kuti mukamulimbikitse wina aliyense ndi kumpatsa chiyembekezo. Ndinu Mulungu amene mumabwezeretsa zaka zowawa, misozi imene wana wanu amakhala kukhetsa chifukwa cha zowawa zimene amakumana nazo. Ambuye, mumapanga restore zaka, masiku ndi miyezi yopweteka imene wana wanu amadutsamo. Tadutsa mu zowawa zambiri, tanyozedwa, tatukwanidwa, taneneredwa zabodza tadutsa mzopweteka zochuluka ambuye tadutsa mmasala a zakudya takwera mapiri takulukutika pali zambiri zimene zatichitikira koma mdaniyo wakhala kutinyozaba kulimbana nafe yehova kabwezeretseni zaka za misozi zimene wana wanu takhala tikulira tisanachoke mdziko lapansi mu dzina la yesu khristu ndi lonjezo limene ambuye munatilonjeza kuti mudzabwezeretsa Yehova, wina aliyense pano angaoneke chotani, ali nacho chokhumba pa moyo wake, ali nacho chosoweka chimene mutati mwampatsa chimene chija chikhulupiriro chake chikhoza kusuntha, sangakhalenso chimodzimodzi. Ambuye, ndikupemphera amene mmadziwa zimene zili mkati mwa mtima wa munthu Mukudziwa, china chilichonse chimene aliyense amachilakalaka atakhala nacho pa moyo wake, chimene chingabweretse chimwemwe mu mtima mwake, Ambuye, kachiperekeni. Chifukwa tikafika pamaso Panu, Ambuye, mumabweretsa madalitso, madalitso Anu, mvula Yanu ya madalitso, Yehova, ikatsike ndipo ikagwere wina aliyense, kuti malo ano tisakachoke chimodzimodzi. Ambuye, mulemekezeke, mulandire ulemu chifukwa cha dzina Lanu.

He's the one who enables us to understand and to keep and to do everything according to your will. Father, we pray that the ability to do your will and do everything and implement your ways will always be active in our lives. In the name of Jesus. Ambuye mulemekezeke mulandire ulemu. Zikomo chifukwa cha chikondi chako. Kapitirizeni kukhala nafe ndi kutitsogolera. Mbewu imeneyi ndikupemphera kuti isakazulidwe. Chifukwa pamene mbewu yadzalidwa, woyipa amabweranso ndikukadzala nansongole ndi cholinga chonena kuti chonde chimene tirigu amafuna azidya azigawana ndi nansongole as a result tirigu amanyala samakhala wathanzi. Musavomereze kuti mbewu yolakwika ikadzalidwe mwa ife, koma mbewu yoona imene ili ndi mawu anu, Ambuye, vomerezani kuti ikamere mwa ife, ikabereke chipatso. Musavomereze kuti wina akayizule kapena akayiwononge. Ambuye, mukalemekezeke. Dalitsani wina aliyense, dalitsani mabanja athu, dalitsani abale athu, dalitsani amaneba athu, dalitsani mipingo yathu, Dalitsani kwina kulikonse, ngakhale zintchito zimene tikugwira, Ambuye, mukakhale nafe kufikira mpakana tidzakumanenso mu mlengalenga, pamene tidzapita kumwamba, kumene tikakhale pamaso panu kukupembedzani nthawi zonse. Mu dzina la Yesu Khristu, aleluya. Amen.
tasinthika sitili chimodzimodzi takhuta eti takhuta eti tikagenda koswanza tikapita ku nyumbako tizikaphunzitsanso azidziwa kuti ifeyo timatenga chani timamva uthenga wabwino nawonso azikasinthika kumakomo kwathuko manebazi tisawamane eti amen kuti nthawi ndiye ikuthamanga ah, pano ndi nthawi ya ma questions and answers then ndingopempha mr stanford moyo kuti mutitsogolere chifukwa pali mafunso amene amativuta komanso mungatamva uthenga amene tili ndi mafunso amene tifunse atsogoleri pompano azitiyankha amen mr stanford
haleluya Um, choyamba ineso ndithokoze chifukwa cha uthenga uthenga onse walowa kwa wina aliyense chimene ine chandikhuza kwambiri pa zonsezi zonse zandikhuza kwambiri koma chimene chandikhuzisisa kwambiri anena kuti woyamba kutengedwa anali enoki Koma panopa ma millions azatengedwa. Sono ungakhale ndi mwana mkalasi kuti okhoza alipo 200, ana analimo 205 koma mwana wanu walephera kumulira misozi. Sono otengedwa akhala ma millions koma ife tili muno sitizatengedwa. Tizalira. Ndichimene chandikhuza kwambiri. ndi nthawi ya mafunso um, titenga mafunso onse tiwapanga write down kenaka mwina mwa atatu atatu uh, tizifunsanso mukafunsa wonse tita- titenga wonse kuwalemba then um, atsogoleri oyankha tiziwapasira mwa atatu atatu atatu koma we make sure kuti onse ayankhidwe bwinobwino zikomo kwambiri so chifukwa choti microphone yathu siyoyenda nayo

Ah, chiphunzitso cha lero panalibe koma ndizoti eh, line imodzi ya m'buku la revelation koma funso loyambirira ndilakuti timamva kuti patsogolo pa mpando wa yehova pali nyali zokwanira 7 zimene zikutanthauza kuti mizimu 7 ya mulungu ndiye funso langa ndilakuti kodi mizimu 7 iyi ndinene kuti kaya imagwira ntchito yanji kapena ndi itiyo kapena mulungu kuti akhale ndi mizimu 7 chinachitika ndi chani chabwino loyambirira limenelo lachiwiri ndilakuti okay funso loyamba anena kuti

Pali nkhani yoti Yesu anabwera pa dziko lapansi pano. Funso lachiwiri limenelo. Lachiwiri. Okay. Yesu anabwera pa dziko lapansi pano atapita uh, padutsa zaka 2000. Yeah.
Ndiye 2000 ameneyo anayamba kumuwerengesera chaka chanji ndipo poti tikupita ka 2013 amati 2000 years ago 2017 2000 years ago 2000 ameneyo amayambila pati izi zimene ndimafuna ndimvesese kwa- kaye pa- pamene papa zikomo kwambiri funso lawo lachiwiri abambo mr rodney akuti pano tikuyankhula kuti ah, chiba- chipitireni yesu yeah.
papita zaka 2000 ndeno chifukwa tinali mma- mu 2000 timati papita zaka 2000 pano tili 2019 tikuti papita zaka 2000 kodi tikuyambira pati kuwerenga kuti zaka zingokwana 2000 zikomo kwambiri funso lachiwiri limenelo tingotengeratu mafunso onse i think atsogoleri akulemba pansi uh, mafunso ena okay mr mr bengo Um, there is a lot of people who are doing. Mafunso awo ndi atatu ndithu. Funso loyamba ndikufuna ndifunse kuti pamatchulidwe za kachisi amene amatiphunzitsa ndiye amatchulidwa sangati za likasa mwana kuti mene ndilimbana ndi kachisi ndi amene ndifuna ndidziwe nzakuti kodi ma Israeli anali ndi kachisi mmodzi dziko lonse kapena makhaso makachisera funso langa limenelo. Mwati pa- pofunsa kwanu Mr. Bengo anena kuti Kodi dziko lonseli kunali kachisi mmodzi? Chifukwa tikutchula za kachisi ku Israel ndi amene tikumutchula basi. Kodi anali kachisi yekhayo basi amene analiko dziko lonse lapansi? Funso lawo loyamba. Funso lachiwiri, bambo atati ndi mafunso atatu. Funso lachiwiri pananenedwa za kuti mbuyomo nthawi ya nthawi yakaleyo Ah, masiku anali ndi mayina ake amene amatchulidwa samatchula ngati amatchulira pano kuti monday tuesday chani ndiye zimene zinanenedwa kuti zili ndi matanthauzo ake pamene anadzasintha mayina amene akunena pano kuti matanthauzo ngotani ngoona ngolakwika koma tikuzigwiritsa ntchito ndiye ndimafuna kuti masiku angatiperekere matanthauzo ake amene tikugwiritsa ntchito panowa Yachiwiri ananenanso kuti mwezi mmene timanena kuti January, February kalero sizinali sizinali mmenemo nanga zimatchulidwa motani komanso akuti sitidonso kwa mayina amenewonso zilinso matanthauzo ake nanga tikutinso matanthauzo ake zikomo kwambiri bambo bengo Ah, funso limenelo ndi limodzi koma ndi awiri eti chifukwa mwatchula miyezi ndi masiku ya akuti okay ndingobwerezamo pang'ono kwa amene sitinamvetsetse akuti abambo bengo akuti kalero those days masiku samatchulidwa chonchi kuti monday tuesday wednesday koma amatchulidwa mu njira ina yake kodi tanthauzo lake la masiku amenewa amatanthauza chani mmene afunsira eh? miyezinso chimodzimodzi miyezi sikuti timawerenga january february march mmene ananena atsogoleri muja timangoti mwezi woyamba wachiwiri ndeno miyezi imeneyi ili ndi matanthauzo ake mayina ake akutanthauza chani ndi funso lawo lachiwiri funso limeneli alipanga divide into two miyezi ndi masiku pali funso lina amayi fine okay ndakuonani baba ndili ndi mafunso awiri mundimvetsetse chifukwa sindimanena funso loyamba ah, tamva kuti kumakhala kufa kwina sikuti nkwa mulungu nde ukafa kumeneko ku sutumapita kumwamba umakhala mlengalenga its like anthu amenewowo ndifuna ndifunse pa tsiku la lomalizalo adzatengedwa kuti nawonso adzakhala pa chiweruzo
okay funso la amayi loyamba kuti loyamba ndi mafunso awiri Ah, mmene analalikira mmene anaphunzitsira atsogoleri ananena kuti imfa zina sizimakhala plan ya mulungu umafa unexpectedly nthawi isanakwane tsono ukafa mzimu wako umazungulira zungulira kodi uka ikakwana nthawi ya chiweruzo iwenso ukafika kumwamba ndi funso lako funso lako loyamba tiyeni timve funso lachiwiri lachiwiri ndi lakuti akuti amanena zoti kukakhala chipaso chipaso chimenecho tikavomereza tizi- tikavomerezedwa kudya ndipo kukakhalanso maukwati ndimayesa chipaso chake chomwe chijaso ananena kuti asadye cha moyo ananena asadye ziti pa nthawi ya adamu ndi eva ndi nthawi imene tidzaloledwa kuti tidzadye
okay um, amayi funso lina akuti kuzakhala atsogoleri anena kuti kuzakhala chipatso chipatso ndi chimene chinakanidwa nthawi ija ya adamu and eve komanso kukakhala maukwati Pa- chipaso chija chinakanizidwa kuti kuti kuti adye kodi pano pachizalolezedwa kuti pano chidyedwe chipaso chija funso la chiwiri limenelo um, zikomo kwambiri mayi pali funso lina abambo anga ndine ndiri ndifunso limodzi kuti ndikuzilemwe ndikuti naso ndikuzira kwambiri Nthawi zina pamakhala posokoneza, timamvetsetsa koma pena pake umakhala ngati kuti aaa makamaka pa nkhani ya zayankhulapo za nkhani ya mzimu ah, za mzimu woyera Ah, I think, ah, tizisazayankhulaponso kuti ngati momwe tonse tikudziwira kuti yesu anatipanga promise nkhani ya mzimu woyera kuti mudikire mpaka na mzimu utakufikira komanso tikapita ku ku genesis tiuza kuti kuchiyambi mzimu umangoyenda pamwamba pa madzi andinso tikabwera ku nkhani ya kubadwa kwa john mbatizi panalinso promise ya mzimu woyera kuti mwana amene azabadwe azakhala ndi ndi mphamvu ya mzimu woyera ndipo pakamwa pake sipazalowa vinyo komanso tikafikanso kwa mary promise ya jesus naponso panalinso kuti mwanayo azabadwa ndi mphamvu ya mzimu woyera kodi mizimu imeneyi imasiyana
ya funso limene talimva i think tiye ndilimvetsetse funso limenelo especially limenelo afunsa abambo akuti tikumva za mizimu kuti dziko pachiyambi akuti padali mzimu ndi mzimu uja titafika nthawi ya yohane john the baptist na yesu amalonjezanso za mzimu kuti wobwerayo

koma tikapita ku old testament ena timakhala ngati mwina kunalibe za nkhani ya mzimu mzimu omwe anazalonjeza yesu khristu koma kubadwa kwa john panalinso promise ya mzimu kuti john azakhala filled ndi mzimu jesus pamene jesus sanabadwe mimba ya mary panalinso programu ya mzimu ndeno yesu akupita kumwamba akuti dikirani pokapoka ndeno mzimu imeneyi ikusiyana bwanji i think papo nisabwerezenso ya chifa zichita kumvekeratu kuti mizimu ikuoneka ngati yambirimbiri kubadwa kwa yesu anabadwa mwa mzimu osati mwa yosefe Yohane mzimu, poyambirira pa dziko mzimu, Yesu popita nzakutumizirani mzimu. Kodi mizimu iyi ndi mizimu ya mtundu wanji? Khala ngati ikusiyana kapena ikufanana, chabwino zamveka chikulu. Pali funso lina titha kungotengeratu so that yeah. funso lina

um, zikomo kwambiri i think atsogoleri athu ali ready komanso i think mmene tipangire mafunso amene afunsa ena enanso muno tikuwadziwa mayankho titha kuthandizana nawo sikuti we will be focusing on atsogoleri athu kuti ndi amene aziyankha komanso amene tikudziwa kuti amene mwafunsa funso lakuti yankho lake lili pakuti its fine zikomo kwambiri funso mufuna muwonjezere funso mayi Mufuna ndiyankhe. Okay, yankhulani mwana. Sio mwana. Ai, ndisanene kuti ngozi ina pali wina akudza kuyankha pa mafunso amene afunsidwa Yes. ine ndingoyankhapo funso lonena kuti munthu ngozi ina umazamwalira mwa- musati mu- mufuna kwa mulungu ayi ena anazafunsa funso lonena kuti munthu ameneyo chabe azakhala kunena kuti akapulumusidwa ineyo ndinene kuti ayi chifukwa ndikutha kuyankhula kunena kuti each and every day tiyeni tikhale pamaso pa mulungu ndipo pamene tikukhala tikhale mu chiyero chake chifukwa sitidziwa mafedwe athu ndeno iweyo ukapanga tchimo mwasoka satana wabwera ndikutenga moyo wako usayembekezere kunena kuti ukapita ku paradise ayi koma kuti ukakhala nacho chilango chifukwa munjira zomwe unkayenda si unkayenda mnjira zabwino amen haleluya atsogoleri akuti okay pang'ono atsogoleri akuti ngati munthu wafa pa ngozi mmene analongosolera atsogoleri mmene anafunsira amayi Ah, ukafa mwa ngozi mzimu wako umazungulirazungulira kodi nawo akumwamba anena kuti ayi
Kuwonjezera pamenepo. Iyo kwa. Ine ndiyankhapo kuti ayi olo eya. Chifukwa zimachitika kuti wamwalira mu njira yabwino uli mchiyero cha Mulungu. Let's say ngati ukupembedza Mulungu bwinobwino wina ake abwera ndi mpeni kukukhapa. wamwalira mnthawi yoti sinakwane ndiye mzimu wako ungozungulira zungulira koma mnthawi imene mzimu utapeza utapezeka kuti wapita kwa mulungu mulungu akakulandirabe so sindiye kuti ukapita kumwamba koma uka- ukadikira chiweruzobe kuti apapa iweyo umapanga zabwino kapena ayi koma mzimu uzafikabe kumwambako kuonjezera amen tamva tonse ndiye kuti tisachedwe nde tiwarole asogoleri kuti alimalizize funso limeneli or yankho limeneli so that tidutsepo tibwere pa next so, um,
aleluya Tikumane atsogoleri monga momwe mudi um, ndizoona munthu ukakhala kuti wafa mwadzidzidzi ngati munthuyo ali wochimwa kupezeka kuti wafa mwadzidzidzi nthawi sanakwane ndekuti kumwamba sakapita chifukwa wafa ali mu uchimo ndekuti mzimu uja pamene ukuzungulira zungulira paja ah, ifika nthawi imene munthu uja tsopano atengedwa apita ku hade chifukwa munthu wochimwa akamwalira sikuti amapita kumwamba yaye amapita ku hade koma ngati anafa mwadzidzidzi asanapite ku hade umazungulira kaye mzimu uja kwa kanthawi nthawi zina imatha kumwina amatha kukhala masiku kumene akuzungulirabe that's why mumapeza kuti anthu wena akakhala kuti munthu uja anafa mwadzidzidzi kumapezeka kuti ena amapangabe experience spiritual presence ya munthu uja amakhala kuti adakayendayendabe nde imafika nthawi imene tsopano amakhala kuti anawutsifa ino akhoza kutani akhoza kupita nde pamakhala mzimu wa satana umene umabwera ndikuperekeza kupita naye chifukwa yekha kolowera samadziwako koma pamakhala mthenga kumene kumene kudzakuona amene abwera kukutenga ndikutani ndikupita nawo chimodzimodzi munthu akakhala wolungama kuti wangophedwa mwadzidzidzi nayonso mzimu umazungulira kaye kenako imafika nthawi imene amatani amapita kumwamba amene mngelo wa mulungu amamtenga ndikupita naye ndithunde ndizoonadi tathokoza atsogoleri
ayi zikomo kwambiri i hope zamveka bwinobwino eti zamveka mayi okay funso lachiwiri funso lachiwiri ah, za tiyankhule za zaka kodi zaka za ma 2000 zikuyamba bwanji ndipo zinayamba bwanji tingoti tili mu 2000 um, kubadwa kwa yesu mpaka kukula kwa yesu mpaka kudzafika mma 2000 mpaka 2019 tikuti padutsa zaka 2000 pamenepo angayankheponso ndani tiyambe kaya kuyankhapo uh, bambo chikweta Mama Tsauza. Azizi kusana. Chabwino. Alipo amene angayankhepo pa zaka zimene afunsa abambo. Okay. Tingopereka direct kwa Mr. Chembeze. Okay. Chabwino za zaka.

Ah, tikaika pena zimayambira pati zimathera pati okay poyambirapo ndi kuti ndi ndi ulendo wautali kuti tilondole 1949 1930 1920 kuti tilondole ndi ulendo wautali kuti mpaka tikapeze mmene zikuyambira koma pamene zikuthera mwachidule ndi 2000 chaka cha 2000 okay after 1999

awonjezerapo zaka zingati 19 so 2000 inathera pa mchaka cha 2000 panopa tawonjezera 19 years pamenepo ndi ma Pentekosti ndayiwala kufunsa kuti kodi ti- amayendera kalendala itiyo ya anzathu achiyuda kapena ndiyomweyi ya january february chifukwa kuti 2000 yo ndi pamene ndifuna ndikumve bwinobwino Eh. okay kalendala makalendala anali awiri panali kalendala ya chiyuda ndi kalendala imene mayiko ena amayendera so ya chiyuda imakhudzana kwambiri ndi chipembedzo nchifukwa chake siili common ku dziko lonse aa imakhudzana ndi chipembedzo mwezi wa namba chakuti tsiku la namba chakuti kulingana ndi zipembedzo zawo misonkhano imene amakhala nayo pamene kalendala imene dziko lonse imayendera imakhala kalendala ina okay mwachitsanzo kun- kunali 4 bc or 2 bc or uh, uh, 90 ad okay ndi zimene kwa ana a Israeli pa chipembedzo pawo panalibepo. Iwo aja zaka zija zimabwerezabe mwezi wa namba 1 mwezi wa namba 2 mwezi wa namba 7 chaka cha namba 1 chaka cha namba 2 chaka cha namba 7 zimakhala zikubwerezabe ya ndiye ndi zosiyana makalendalawo ndithu atsogoleri Ah, zikomo kwambiri ah, mr chipeta atsogoleri ayi tonse tamva tamvadi tonse moti titakufunsani kuti anena kuti chani chabwino ngati tamva zikomo kwambiri ndiye funso lachitatu ndi lokhudzana ndi tempile limene anafunsa bambo bengo kodi dziko lonse timangoti tempile ku israeli ku israeli kodi dziko lonseli lapansi kodi tempile linali limodzi tempile linali limodzi lopemphereramo chifukwa timangoti tempile ku israeli sititchulaponso kwina si ndi mmene mwafunsira eh? amene angayankhepo chenda Up, bambo chipeta Haleluya.
amen Ah, chimene
tingamaunikirane ndi ichi ngakhale ife amene tili muno makolo athu amakhulupirira zinthu zina amen ndiye aka- tikamanena za chechi mupeza kuti kumene kukuziwika bwino kuti kumene kunayambira chipembedzo ndi kwa anzathu aku israeli Ndipo dzina lakuti Israele likuyambira pati? Likuyambira pa ana a- pa- likuyambira pa ndani? Pa Yakobo kuti atchedwe Israele. Kumbuyo uko samatchedwa Israele, anali ndi mtundu ngati kutchedwa kuti uyu ndi mtonga, uyu ndi mtumbuka, uyu ndi mchewa. Komano chifukwa choti tinanena kumbuyo kuja timadziwa nyasaland malawi koma panopo tonse timatchedwa ndani amalawi chifukwa choti chani panasinthika nde tikamanena za temple kapena kuti church kumene ikuziwika bwino kunali kuti kwa anzathu ku israel ife kuno kuti ife kuti mpeza kuti anthu amene tili ku south africa kunoko tikutha kusiyanisa ndi mmene tichoka ku malawi ndi akuno kwa anzathu Anzathu amapezekabe kuti atha kunena kuti apita ku Sangoma koma akupangabe chani za church. Chimodzimodzinso ifenso timapita ku church makolo ambuye azigogo athu kapena mayi aka atitengabe kupita kwa ndani kwa sing'anga. So kuti tili ndi zinthu zingati ziwiri koma pakati panopa chifukwa chakuti tikumvetsetsa chimene mawu a Mulungu akuzi- aku- akutanthauza kuti paja Mulungu akuti ineyo sindiphatikirani sindiphatikizidwa. Ngati mwasankha ine musankhe chiti? Chimodzi. Ngati mufuna kuti mukasankhe wakunjayo mpite kuti? Kumweko. Kumeneko. Mukasiya mukabwera kwa ine ndiye mupange tipange chimodzi. Ndiye tikamanena za church church imene inali ku Israel imene kunali kuno ku Africa kuno ku Africa kuti tonse kuno kuno ku Africa kuno ndi zikhulupiriro zotani zosiyana malinga ndi mmene timatani timakulira mwina mwachidule ndingoyankha choncho zikomo
ayi zikomo kwambiri zikomo kwambiri bambo zikomo kwambiri atsogoleri alipo awonjezere pang'ono ena okay

ya pali oti apitirize kuyankhapo mmene ayankhira bambo chikweta uku saidi yawo kuti saidi yawo kuti mziyankhapo iye bambo nditakuyankha kuti ayi sanali mmodzi anali osiyana chifukwa choti Tikakumbukira bwinobwino, Yesu Khristu atayamba utumiki wake, anapita kwawo, anamukana ku church kwawo, ndi pamene amanena kuti alibe mtumiki amene akwawo azamuvomereza. Then after that anach- anachoka pamene kuja kupita ku Yerusalemu, anapeza zoti ku chalichi, ku temple, ma- am- apanga chani, nga ayikamo malonda. Zotanthauza kuti malo anali osiyanasiyana koma amapembedza Mulungu mmodzi. Anthu amapanga zimodzi. ayi zikomo kwambiri i think apopo ndiye kuti mwabowoleza pamene mwina amafuna baba um, atha kuonjezerapo ena mr chimbezi takumasulaponso
tathokoza ndingowonjezerapo Ah, malo ena amene anthu amasonkhana amatchedwa masunagogi okay nde masunagogi anali ambiri nde yesu khristu anali busy every day kulalikira ngakhale kupita mmasunagogi kumakalalikira kuchiritsa anthu odwala koma temple kachisi limene limakhala ndi holy of holies holy place komanso ziwiya zonse za nsembe zimene ansembe amatani amagwiritsira ntchito kachisi amakhala mmodzi the whole israel okay the temple was only one other meetings amachitika mmasunagoge ndiye kachisi amene uja amakhala mmodzi the whole israeli komanso ngakhale dziko lonse lapansi tempo imakhala chani imakhala imodzi ku israeli A- anthu ena a mitundu amakhala ndi matempo awo amene amapembedza milungu ina yachilendo koma tempo imene amapembedzamo mulungu mmodzi mulungu wa abrahamu imakhala imodzi nde nchifukwa chake mpaka nakonoko tempo kulibe koma masunagoge alipo in jerusalem but the temple is not yet built.
Ayi, zikomo kwambiri. I hope pano mwamvetsetsa. Ayi, zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Funso lina ndi la miyezi ndi matsiku. kuti kodi zinayamba bwanji ndipo zikutanthauzanji Ah, nanga tibwerezenso ngati chifukwa tabwerezapo bwerezapo kale pali woyankha tibwerezepo yankhani kupa pa miyezi ndi masiku makamaka ama- poyamba pali zinthu ziwiri ngati mmene a- anenera atsogoleri a brother dikson anena kuti panali makalendala awiri, Wachiyuda ndi wachi, ndi panopa ngati mmene likuyendera dziko lonse lapansi. Ndiye ndi zinthu ziwiri zosiyana chifukwa kuti tikamanena masiku ndiye kuti Aisraele nawonso ali, ama, ali ndi masiku awo ndi kalendala wawo. Ifeyo nafe tinena kuti tili ndi Monday, Tuesday and Wednesday and Thursday. Ndiye. ndi zinthu zosiyana kwambiri chifukwa ti zilipo ziwiri zosiyana ndi unless ngati anaima pamodzi kuti akufunsa funso la, za- la, la kalendala wawo kuti koma Okay. zonse zoti zili ndi masiku awo ali zikomo kwambiri i think tawamva mmene ayankhira anena kuti zi- ndi zosiyana nawonso kuja ali ndi kalendala wawo anali ndi kalendala wawo koma panopa tikuyendera ngati zimodzi ndi mmene mwayankhira pano mwachidule mwakhutitsidwa kapena tipitirizepo ndithu pali ena opitirizapo kuyankhapo bambo chipeni Haleluya.
amen Ah, tikusiyanabe ndi anzathu aku Israel. Chifukwa kalendala tikuyendera ife anachokera kwa anzathu ma Romans. Ndi amene tikuyendera ifeyo panopa. That's why mpezeka kuti ndi ife pamakhala ngati pakubwera conflict pakati pa mipingo imanena kuti sabata tsiku la sabata ndi siku ili pamene sikulo analipangisa ndi andani maromans komano tikapereka tikawerenga mbaibulo akutiuza kuti sakutchulapo za siku la sunday akumatchula kuti siku loyamba lachani siku loyamba la sabata Maria ndi ndani anzanga anapita kuti anapita kumanda tsiku loyamba ndiye mutha kuona bwe ife tiwerenga tsiku loyamba na kuti oh ndiye kuti chani ndi mande tsiku loyamba sabata ndiye kuti sande kapena ndi friday ife pabwera chani pamene tikaona anzathu a aku Israel nesu uliona mawerengedwe kuti kalendala wawo iwowo akamati siku lo siku la chani mkati mwa mwa- si- mwezi woyamba mpeza kuti mwezi mwezi woyambawo iwo kuja amawerenga kuti umayamba April kuyamba April ndiye ifeyo mwezi woyamba nde Ja- january january yo mpeza kuti january ali- ali ni meaning e january tuesday eh, yani january march eh, fe- february ali ni meaning Rom- ku Romuko chimene inawatani adachiyikiza chimodzimodzi ndi monday monday monga mupeza kuti kuli moon anaika kukhala kukhala siku Nde ndi anzathu aku Israel mpaka mpeza kuti timafunsana kuti kodi Yesu anabadwa pa 25 December? That's 25 December. Yesu anabadwa pa 25 December. Mpeza kuti sizi kutani? Si limene lolo, si limene lolo. Kutengera pa kalenda wa Chiroma wa January wa ku Israel. Mpeza kuti chimene ndi cha October. Kale chete.
Ndi October.
Koma ife akutiuza za December kuti ndi mmene anabadwa. Komano ku Israel ndi mu paka between September ndi chani October. Ndingosiya pompo kaya. ayi zikomo kwambiri zikomo kwambiri mmene alongosolera umu i think mwangotsala pang'ono eh? ya koma zikomo kwambiri at least apapa mwalongosola mwalongosola chinthu bwinobwino exact mmene zi- zilili

honor akamati honor akutanthauza respect okay respect uh, mwachitsanzo munthu ukakhala kuti ukumvera umamvera mulungu umachita chimene mulungu akufuna it means you are respecting him munthu amene samamumvera mulungu ndekuti sakumpanga respect okay ndiye ukakhala kuti ukupanga respect ukakhala kuti ukumvera mulungu it means you are, you are respecting him ndi chimodzimodzi mmene alili mwamuna ndi mkazi okay mkazi akakhala kuti akupanga respect mwamuna wake okay mwamuna uja amati mkazi wanga amatani amandikonda chifukwa bible silimanena kuti mkazi akonde mwamuna no mwamuna ndi amene akonde ndani not mkazi ntchito ya mkazi ndi submission respect ndiye ukapanga respect mwamuna amapanga translate that respect kuti ndi chikondi chimodzimodzi mulungu we don't know how to love him the only way we can love god is by respect how do we respect him obedience nde obedience ikakhala complete mwa ifeyo tidzakhala kuti now we are qualified to go to heaven haleluya ndipo chanamba 3 chimene baibulo likamba ndi power akamati power mu chigriki amati dunamis Ndipo mu chipangano chatsopano inalankhulidwa 120 times and that power is divided into seven haleluya there are seven powers of god zimene zonsezo seven zimapanga manifest mwa munthu okhulupirira haleluya Amen. mphamvu yoyamba mphamvu yoyamba ndi mphamvu imene ah, imapanga imapanga reveal zinthu zobisika okay the first power is the power imene imapanga reveal what is hidden okay for example pa genesis 1

haleluya haleluya ndi chitsanzocho mundimvetsetse kwambiri because pomalongosola chitsanzocho okay that power is going to manifest again so i want you to understand haleluya Amen.
mwachitsanzo munthu akakhala kuti wadzuka kwa akufa kapena tinene kuti woyera mtima akadzadzuka kwa akufa maonekedwe ake adzakhala aulemerero adzakhala wonyezimira adzavala matupi atsopano chifukwa ndi woyera mtima now the question is nanga anthu ochimwa akadzadzuka m'manda adzaoneka bwanji You see? so it's only the power of god that can reveal chifukwa nthawi zina mabuku amene timawerenga amatinamiza timaona wochimwa akuoneka chinkhope choyipa anali fiti ndi mphuno yosololoka akuti wadzuka kwakufa kupita ku chiweruzo mphuno yosololoka wanyamula ufiti zinthu zimene mabuku amatani but that's not true i'll tell you why ngakhale wochimwa akadzadzuka m'manda mwawo zilibe kanthu anali wochimwa chotani but akadzadzuka m'manda mwawo maonekedwe awo adzaonekanso onyezimira aulemerero but the sinners I'll tell you why okay adzuka m'manda mwawo adzakhalanso onyezimira adzakhala ooneka bwino kwambiri cholinga chake chimene adzaoneka onyezimira ndi chifukwa chonena kuti wina aliyense one by one adzayima pamaso pa mfumu kukaweruzidwa one by one azikatsekula buku ndi kumawerenga nawo

It's not possible. It's not possible. Hallelujah, kwa Bwana kuchita. Hallelujah. Kwa Bwana kuchita. So cholinga cha glorious appearance ya anthu ochimwa ndi chifukwa chonena kuti azikalankhula naye maso ndi maso ndikumakambirana zimene zalembedwa mbuku one by one so they'll be able to stand before him in his glory you see that glory ndi imene paulo adangomuonetsera pang'ono pamene amapita ku damasiko you remember what happened anampanga blind 3 days sanawone anangomuonetsera pang'ono chabe nde kuli bwanji the full glory yesu aoneka yesu wochimwa abwera ndi akukambirana kuti wona tsiku unapanga zakuti azionadi unapanga zakuti akuyenera kuti munthu uyu avale zovala zomuyenereza kuti he can stand before the king nde adzaoneka waulemerero but the moment adzaweruzidwa kuti now you are condemned kupita kuchiweruzo something will happen to his appearance. Immediately he will look ugly. To suit the environment ya kumene akupita kupiteni. Nchifukwa chake mupeza kunena kuti pamene Judas pamgona wotsiriza Yesu anamuwuza kuti chimene ufuna kuchita uchite mwachangu anasunsa nthongo yaikulu ndikumpatsa ndipo anadya bible imanena kuti the moment anachoka pamaso pa yesu the devil came ndikumpanga possess ndipo ananyamuka ulendo wopita kwana kwa ndani ndansembe kukawafunsa kuti kuti mufuna chani kuti ndimpereke m'manja mwanu koma ali pamaso pa yesu the devil is far because of jesus koma atachoka

appearance idzatani idzasintha chifukwa chake ngakhale lucifer before he was very beautiful and one of the reasons imene inapangitsa kuti uh, adzikweze dzike mfoti anali wokongola very beautiful but the moment anatsitsidwa moto umene unali mkati mwake unamnyeketsa his appearance is very ugly simungamsilire chifukwa anachoka pamaso pa mulungu Ndiye wochimwa, chimodzimodzi woyera mtima. Woyera mtima adzavala ulemerero. Chifukwa chiyani? Chifukwa akafika pamaso pa Mulungu pamene azikatani? Azikampembedza Mulungu. So you cannot worship the king maonekedwe ako ali onyasa. Ukuyenera kuti uvale bwinobwino modzilemekeza.
Hallelujah.
So the power to reveal ndi mphamvu imene imavumbulutsa zinthu zimene ndi zobisika it reveals that power is present in believers

Kumwambako there are things zimene zimapangidwa reveal zimene sanazionepo pachiyambi kamakhala koyamba chifukwa mulungu samatani samazolowereka haleluya
haleluya mphamvu ya namba 2 ndi mphamvu imene imasonyeza kuti chinthu chili cholakwika imapanga proof that something is wrong okay fukwa pali anthu ena zabwino ndi zoyipa zonse amazitenga ngati zabwino okay ngakhale pakati pathu pakati pa anthu okhulupirira m'mipingomo mupeza kuti pali zambiri zolakwika zimene tinaziyeretsa timaziona ngati zoona koma zili zolakwika but i want to tell you the power to prove that this is wrong it is present in believers ilipo imakuuza kuti no this is wrong

Baibulo imanena kuti Mawu a Mulungu ali ndi mphamvu pa chidzudzulo, pa chilimbikitso.